moni ndine Jackie nde nkhani zake zovuta anthu eti akuti mu mzinda wa mzuzu abusa ena dzina lawo a daniel gondwe azaka 53 amangidwa ndi chifukwa chomwe amangidwira ndi chotere akuti iwo chalichi chawo mpingo wawo ati everlasting church of god anapita amayi ena amembala mu mpingo anapita ndi mwana wawo wa zaka 11 ndi mnzake wa mwanayo ati amakawapempherera ati anayamba kulowa kumapemphero anali a mayiwo kenako ati anauza ati atuluke amayi aja anatuluka panja kenako atenga anawo awiriwo kuti akawapempherere muchipinda cha mapempherocho ana aja anapita kenako anatuluka amayi aja anadikirira panja ana aja atuluka pamene u- mnzake wa mwana wawo wa amayiwo wa zaka 11 anawauza amayiwo kuti kuti abusa aja a gondwe ampanga chipongwe mwana wa amayiwo wa zaka 11 kuti amugwiririra. Amayi aja mpamene amathamanga kupita kukanena ku polisi. Apolisi awatenga a Gondwe aja awamanga. Moti tunena pano a Gondwe akuyembekezera kuzengedwa mulandu. Sono ineyo ndimanena nthawi zonse munthu siwomukhulupirira it doesn't matter kuti wanyamula title yanji eti mulungu amamvera aliyese kaya upempherera m'nyumba kaya upempherera ku chechi ku sinagoga kupemphera ndi kwabwino komanso at the same time eti anthu ena ndi oyipa basi no matter kunena kuti ayima paguwa anthu ena ndi oyipa that's why patokha timayenera kuphunzira kukhala opemphera kuphunzira kukhala owerenga malemba abusawo ngati apanga zimenezozo ndi munthu oyipa chabe basi ndi munthu palibenso there's no two ways about it akuyenera kuwamanga ndithu chifukwa achita chipongwe mwana achita chiwembu mwana chonena kuti champanga traumatize chamusintha chamuononga moyo wake onse ndeno kuyang'anano mbali ya makolo amtenga mwana akuti akupita naye kumapemphero mapemphero anji pemphero lanji lolira kuti ulamulidwe kholowe kuti tuluka ndimpempherera pandeka pemphero lanji lofunika kunena kuti iweyo kholowe usamve pakunenedwa zotani ndi chani chopangisa kunena kuti iweyo kholo usakhalepo if anything chifukwa chonena kuti mwanayo ndi wang'ono ndiye chifukwa choyenerera kunena kuti kholo likhalepo ndi minor ameneyoyo always kumpanga guard mwana eti kunena kuti kupemphera ndi kwabwino nthawi zonse ndi chinthu chonena kuti chimatilimbikitsa you know chimatithandiza kutitsogoza mu zinthu zambiri komanso at the same time tizipemphera nzeru kusiyanitsa kunena kuti kodi chikupangika apapa ndi choona zinthu zina ndi bwino kumapanga question kuti aa It's okay ndikhala pompa nanenso tiye tipemphere limodzi abusa tiye tipemphere limodzi timpempherere mwanayo because chomwe chingapangise kuti akuti mpaka na utuluke umusiye mwana yekha so you don't even know what's going on there ndi chani komanso pamene pofunika kuunikira kuti ati abusawo anamuuza mwanayo anawauza analipo ana awiri kuti musayankhule china chilichonse musakaulule anawaopseza mwana wawo wa mayiwo sananene anakanena ndi nzakeyo so you can ask yourself pamene pokunena kuti pakuyenera kufufuzidwa kuti aliponso wina akhala kupangidwa chipongwe zikhoza kuti ndikha- kukhala kuti ndikhalidwe kufika polimba mtima kumpanga chiwembu mwana amayi ake ali panja zikhoza kukhala kuti nkachikhalidwe amaopseza ana basi ana amakhala chete pamapanga zimenezozo zikomo kwambiri